Hmm, ndị be anyị ụmụnne m ọ dị egwu ọkwa ụnụ fụ ihe na-eme ebe a ụnụ afụ onye a na-arị ihe a bụ praịm minista ndị nepal obodo a na-akpọ nepal dị na mba eshia ọkwa ụnụ fụrụ ya ka a na-ekukie ka ọ jụọ wụfee enu fensi a babdwaya juru ọkwa ụnụ fụrụ ya ihe babdwaya juru ka a na-ekufie ka ọ wụfee maka a na-eme revolushọn ha akpakataga arụ kpakata arụ n'obodo ndị obodo wee kwechiri ndị yut wee kunie wee sị na arụ a ndị politishans ha na-akpa na o zugo wee pụta n'igwe wee na-achụgharị ndị politishans ha na ha ama nkwe nke kachasị wute ha bụ na ha mechisiri soshal midia ka ụwa hapụ ịmazi ihe na-eme n'obodo ha mechikọrọ soshal midia niile ka ndị be ha nọrụzie n'isi ka ha hapụ ịma ihe na-eme na ọkwa ụnụ afụgie nwoke a gbagidere achọ ya ọ sị na ọ ya anwụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị nepal ọ jeela nke ịbụọ jee nke ịtọ jee nke ịtọ na-eje nke ịnọ nke ịnọ a ka ọ na-eje ndị obodo ha wee kwechiri ndị yut wee pụta wee sị gịnị dị na o zugo na ha ekweghọ nene ekwensu ebe ọ na-ezu ike ọkwa ụnụ fụrụ ya ebe ọ nọ na-ezu ike na-eche helikọpta ga-abịa buru ya bupụ obodo unu afụ ọ sọsọ ụmụ ha na ndị ikwu na ibe ha na-eri ndị ọzọ anọrọ na-ata afụfụ ọkwụ na kee mgbe ihe a ga-eme na naijiria kee echekwa m na ihe a na ụdị revolushọn a ga-eme na naijiria maka gịnị maka na anyị abụghị ofu british ma ihe ha mere n'obodo a bụ naijiria ndị ugwu bido revolushọn ndị ofe mmanụ asị mba na ha ama mme na ọ nwanne ha nọ n'ọchịchị ndị ugwu bido ndị ofe mmanụ ma ndị igbo asị mba na ha ama mmekwa na ọ nwanne ha nọ n'ọchịchị ụnụ afụ na british kechara obodo a wee were obodo a wee tinye na ngada ha na adịghị m shọ na ụdị revolushọn a ga-eme ọkwa ụnụ fụrụ ha na ndị ọchịchị ha ndị praịm minista na ndị politishan ọkwa ị fụ ka e weziri helikọpta na-ebupụ ha maka ndị yut juru obodo ilo niile obodo ha niile onweghị ụzọ ha ga-esizi wee gbapụ na e werezi helikọpta ifugo ha ekwekwa ozi karịrị helikọpta dị na ya ewee tọdụrụ eriri ha wee rigoruzie helikọpta buru ha ịfụgo ụlọ praịm minista ha na ndị politishans agbachara ọkụ ebe niile na-agba ọkụ ndị uwe ojii na ndị amị emegidego mmadụ ole ka ha ga-egbu ha egbugidego ndị mmadụ ndị mmadụ na-egbu ha ha na-egbu ndị mmadụ ndị ike agwụzie ha ndị yut overpowerzie ha ha joinzie ndị yut so mebe protest ọkwa ụnụ fụrụ ya mebe revolushon a m na-ajụ kee unu eche na ụdị ihe a ga-eme na naijiria unu eche na ụdị revolushon a chetakwa na afọ gara aga na emerụrụ revolushon a na sri lanka yes na sri lanka ka e mekwa wee jide ndị politishans niile ma ndị e gburu egbu agbacha ụlọ ha ọkụ ma ndị gbara ọsọ unu eche na vo ana m ajụ gị nwa na-elene ihe a i che na ụdị revolushọn a ga-eme na naijiria biko ka m mara ihe i che na ihe onyonyo a ndewonụ ndị be anyị nenetọpụnụ ya